Ndiponso, chimene chikumavuta kwambiri kwa atsikana ambiri ochuluka, angakhalenso azimayi amene, ndi zakuti zovala zawo zikumakhala zogwira kwambiri thupi. Ndiye mpakana ndimadzifunsa ndekha kuti kodi hijab ya mtundu wanji imeneyi? Tikudziwa bwino kuti Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalamula lamulo limeneli la hijab kuchokera mu Surati Nur komanso mu Surati Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafotokoza ndithu mwatsatanetsatane kumuuza Mtumiki wathu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna kuti iwe mtumiki sallallahu alaihi wasallama ya ayuha nabii o iwe mtumiki alankhule wauze azikazi ako komanso ana akazi aiwe chimodzimodzinso akazi a anthu okhulupirira kuti azisisire chovala kuchokera pamutu pawo kufikira mzifuwa zawo mpakananso pansi kusonyeza kuti ndithu lamulo limeneli la hijab ndi lamulo lochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo lamulo limeneli mulungu sadangofuna kuti lingopangidwa practice kwa asilamu onse chifukwa malamulo ena tiwaona kuti ndithu mkurani mulungu amangotha kungolamula asilamu onse umuman yani general muslims koma lamulo la hijab mulungu allah subhanahu wa ta'ala adayamba kumuuza mtumiki kuti practicing yake kapena kuti kus- chita lamulo limeneli liyambire m'banja lake yani liyambire pa azikazi ake kenako mpakana ana ake kenako lizituluka kunja kwa azimayi a anthu okhulupirira zimenezi kutanthauza kuti ndithu msilamu wina aliyense makamaka amene ali wachikazi ayenera ndithu azivala zovala zozilemekeza hijabu siyimatanthauza kuti kungoziphimba thupi lonse kuti wazipanga cover koma chovalacho kukhala chothina ayi mpakana ndithu ena zovala zimene avala mkati zikumatha kuonesa ndithu mayendetsedwe ake kuti ya- chovala cha mkati chadusa apa ndi apa aa chimenecho kapena kuvala kumeneko si kwa hijabu tiye tiphunzire makamaka inu azimayi komanso azibambo amene mmagulira azimayi kapena azikazi anu ndi ana anu akazi zovala Tiyeni tiphunzire kuwaveka zovala zimene zili zotakasuka bwino komanso zazitali, zosaonekera mkati. Zazitali, zophimba thupi lawo, zosaonekera mkati, zotakasuka bwino. Chimenecho ndiye nchimene chikufunikira ndithu. Tikudziwa kuti paja maliseche a mzimayi ndi thupi lake lonse kupatulapo nkhope ndi manjawo, malingana ndi chiphunzitso cha Chisilamu. mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallamanso amamuuzanso msungwana wina wake kuti yayi iwe sukuyenera makamaka mkazi akangofika kuti tsopano wafika msinkhu watha msinkhu sakuyenera kuonesa china chilichonse mthupi lake kupatulapo nkhope yake ndi manja ake ndiye asilamu Tiyeni tikhale ndithu otsatira bwinobwino lamulo limeneli. Azimayi tiyeni tiyesetse ndithu kuvala zovala zabwino. Ena tikumatha kusoka kaya ndi national wear, sizikutanthauza kuti hijab ndiye ingokhala imene mungathe kukagula kunja. Iyayi, olo ingakhale national wear yomweyi, Mutenga zovala zanu, kaya chi- chilundu chanu muchisoka bwinobwino koma chikhale chotakasuka chachitali bwino chosamanga thupi lanu pamwambaponso ndikubweranso ndi abaya eh, chovala chinanso chachikulu bwino chachitali chosaonesa thupi lanu kumeneko ndiye kuvala kwa msilamu molemekezeka makamaka mzimayi amene ali wachisilamu tsiku linanso pa nkhani yomweyi ndidakumana pokuti mmadziwa pali ena achisilamu azimayi ali ndi- amati ndi malonda osiyanasiyana ena amagulitsa chimanga ena amagulitsa nthochi ndi zina zoterozo alhamdulillah mzimayi ndithu sanaletsedwa kupanga business mu chisilamu koma tsiku lina nditampeza mzimayi wina ndidamufunsa nditamuona ndidaona zizindikiro mwa iyeyo zoti ndi msilamu chifukwa choti dera limene analinso ndikochuluka asilamu ndinapereka salamu ndipo adandiyankha kuti waalaikum salamu ndinafunsa ndiwe msilamu kuti ee ndine msilamu ndipo ndidafunsa kuti nanga chifukwa chiyani sunavale mavalidwe a chisilamu ndondomeko mmene chisilamu chikufunira ndiye kuyankha mayankha kuti iyayi ineyo ndilibe palibe amene angandipase mp- mkanjo kuti ndizivala kapena mpango mundipezere inuyo ndidamufunsa kuti aa zovala zimene mwavalazi adachita kukupezerani ena kapena munagula nokha it was her choice kudali kusankha kwake kuti iyeyo afuna akagule chovala chimene iye adavala Ndiye chifukwa chani zikukanika kuti avale chovala cha chisilamu kapena akagule chovala cha chisilamu? Ambiri timaganiza kuti zovala zokhazo zimene zili za chisilamu tizidikira kuti anthu ena azitipasa. Iyayi, sizimayendera choncho iyayi. Tiyeni tokha tipange effort chifukwa limeneli ndi lamulo la Allah, Allahu tabaraka wa taala ndipo lamulo limeneli ndi lokakamiza kwa mzimayi wina aliyense.